aw ni yankuma bain d'huile dɔ dilan cogo don kunsigi bɔko ɲuman bɛnɛ funti kuyɛriba ɲɛ kelen haba sawuda kuyɛriba ɲɛ kelen faransɛkan na n'an b'a fɔ ma ko nigɛl ale ka ɲi kojugu hulba kuyɛriba ɲɛ kelen faransɛkan na n'an b'a fɔ ma ko fenigrɛk huile d'olive n'o ye zeyituni ye huile de coco ni diɲɛ bɛɛ da bɛn b'a kan k'o bɛ kunsigi bɔ an bɛ kɛ fɛn ninnu bɛɛ kɛ barama kɔnɔna na n'a sɔrɔla hɛliba n'o ye fenigɛrɛki ye n'a mugu de b'i bolo i bɛ se k'o k'a la ale sɛnsɛn de ma nɔgɔn dɔɔnin n'a sɔrɔla tulu wɛrɛw b'i bolo i n'a fɔ situlu i bɛ se k'olu bɛɛ fara a kan situlu yɛrɛ ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmanda ye bain d'huile ko ta fanfɛla la an b'a sigi ta kan a ka tobi miniti duuru bɔɲango i kana na ɲinɛ a kɔ dɛ ɲana a bɛ kanga ka yɛlɛ sanfɛla la a bɛ pɛrɛnpɛrɛ dɔɔni i bɛ to k'a lamaga lamaga miniti duuru kɔfɛ an b'a jigi k'a bila a ka suma bain d'huile dabɔkun ye kungolosogo de ye waasa a ka don ne kungolosogo la ka ɲɛ nin pɛɲi sugunin de bɛ ne bolo ne b'a kɛ nin kɔnɔna na k'a kɛ n kunsigi dugumana na o la kunsigi dugumana b'a nafa sɔrɔ kosɛbɛ a sumalen ɲuman an b'a kɛ barani dɔ kɔnɔ k'a bila yen nɔ semɛni kelen bɔɲango i b'a ni kɛfɛn nunu bɛɛ to ɲɔgɔn kan waasa u ka se ka wugu a la ka ɲɛ k'a fɔ n b'a kɛ n kunna tulu ye siɲɛ kelen a dabɔn t'o kama dɛ a dabɔn bɛ bain d'huile in de kama i b'a k'i kungolo la ka musɔrɔ meleke a la n'a y'i ja i be se ka mana kɛ k'a meleke fɔlɔ ka sɔrɔ ka musɔrɔ meleke a la k'i kungolo to a funteni na ɛri fila n'a y'i ja ɛri kelen ɲɔgɔn yɛrɛ a ka ɲi kojugu ne b'a kɛ n kunkolo la semɛni kɔnɔ siɲɛ kelen kuma dɔ la ne be semɛni fila kɛ k'a sɔrɔ m'a kɛ n kun na nka kalo n t'o kɛ abada k'a sɔrɔ m'a kɛ n kun na ni mɔgɔ minnu y'a utilize k'a dɔn k'a ye u nafa a ye n'a fɔ komantɛri la waasa a k'a to maa tɔw k'a esaye aw k'an bɛn aw ni yankuma kebab broshɛti don an bɛ sɛ disibu den fila ta k'a tigɛ k'a misɛnya dɔɔni dɔɔni basabu an bɛn'a si de walima an b'a susu kolonin kɔnɔna na puwavurɔn dɔɔni layi den fila an b'o kɛ mikisɛri kɔnɔna na ka sɔrɔ k'an ka sɛbu fara a kan o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ episi mugu k'a la i n'a fɔ papirika kari mugu persil ani puwavuru mugu dɔɔni i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ mayonɛzi dɔɔni fara a kan o b'a sankɔrɔta waasa a si ka ja an bɛ tulu dɔɔni k'a la ka sɔrɔ k'a si an bɛ mana dɔ ta o b'a to a tɛ nɔrɔ nɔrɔ an tɛgɛ la an bɛ kuyari kɛ ka sogobu in ta k'a kɛ an ka mana kɔnɔna na an bɛ sogo kala tilan fila ye basabu an bɛna a yiran pɔli de kɔnɔna na waasa a ka se ka bila pɔli kɔnɔ ka ɲɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na an b'a bɛɛ kɛ tan cogo in na a tɛ nɔrɔ nɔrɔ an tɛgɛ la a kɛko bi ɲɛ fana an bɛ tulu dɔɔni k'an ka pɔli kɔnɔna na ka sɔrɔ k'a ni jɔsi jɔsi ka sɔrɔ k'an ka kebabu ta k'a k'a kɔnɔna na k'a yiranni dabɔ sa miniti mugan ka se miniti mugan ni duuru ma a kan ka se miniti bi saba bɔɲango kɔfɛ an ka kebabu sera kebabu in ni fɛn bɛɛ ka di komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na firiti b'a kɔrɔ malo fana b'a kɔrɔla la n'i ye nin sɔrɔ zamɛ kan a ka di kosɛbɛ wa n'i y'a sɔrɔ shawarima buru fana kɔnɔ i b'i nɛn kunu k'i dalankolon to aw bisimila aw ni yankuma arabu ka biyɛn sote cogo don i b'i ka biyɛn ta i b'a tigɛ k'a misɛnya yɛrɛ de ne ta in yɛrɛ ka kuma dɔɔni u b'a tigɛ k'a misɛnya yɛrɛ de u be biyɛn wele arabukan na ko kibda jaba kumaba kelen bɔ ɲɔgɔn ko n'a y'i diya i b'i ka jaba caya basabu b'a jaba caya yɛrɛ de kari mugu ani puwavuru mugu dɔɔni an b'an ka daa sigi ta kan nin ye daa yɛrɛ yɛrɛ de ye bɔgɔdaga an bɛ tulu dɔɔnin k'a la kuyɛriba ɲɛ fila bɔ ɲɔgɔn ko an bɛ jaba k'a la ka jaba in yiran n'a yɛrɛ ye fɔ a kolo ka fa kosɛbɛ n'i sɔmina daa la dumuni na ni nin maanɔ i tɛ se k'a dabila ten dɛ an ka daa dilannaw tɛ se ka dɛsɛ ka nin dilan abada komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a sera an b'a bɔ sisan k'ale bila kɛrɛfɛ an bɛ tulu dɔɔni k'an ka daa kɔnɔ tuguni ka sɔrɔ ka kibda k'a la n'o ye biyɛn ye an b'a fana yiran n'a yɛrɛ ye k'a kɛ i n'a fɔ a ji bɛna ja dɔɔni an bɛ nafɛnmugu ni kɔgɔ fara a kan k'a ɲaami ɲɔgɔn na a ji jiginnenba an bɛ jaba in fara a kan k'a n'o yiran ɲɔgɔn fɛ a mɛsɛkɛn ka ca nka n'i y'a da i nɛn kan i b'a dɔn ko ko duman don an b'a yuguyugu dɔɔni ka sɔrɔ k'a wusu an b'an ka daa cɛ bɔ ka sɔrɔ ka fɛnni dɔ ta an bɛ takami ta k'a don fɛn in kɔnɔna na ka sɔrɔ ka tuluni bɔn a sanfɛ ka sin ka giri ten tɔgɔ daa datugu o b'a to a bɛ wusu n'i y'a da i nɛn kan a bɛ kɛ i n'a fɔ i y'a jeni de k'a sɔrɔ i m'a jeni yɛrɛ miniti fila bɔ ɲɔgɔn ko dɔrɔn a sera an b'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ ka kɛlɛkɛlɛ mɔɲɔnkɔ a sanfɛ aw bisimila aw ni ɲakuma sɔs tomati de don an ka daa kalayalen an be sogo k'a la kɔgɔ dɔɔni an be sɔrɔ k'a ɲaami ɲɔgɔn na k'a bila yen nɔ a ka tobi n'a yɛrɛ ji n'a tulu ye o kɔfɛ an be tulu k'a la k'a n'o fana yiran ɲɔgɔn fɛ dɔɔni an ka sogo yirannen ɲuman an be lɔgɔti kuyɛriba ɲɛ kelen k'a la k'a n'o fana yiran ɲɔgɔn fɛ miniti fila bɔ ɲɔgɔn ko Jaba kun kelen tomati kun duuru o tigɛ ko ɲuman fɛ n'a y'i diya i bɛ se k'a si migisɛri la an b'a ɲaami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a sɛbɛkɔrɔ yiran ɲɔgɔn fɛ f'a yɛrɛ k'a fɔ ko n to ten dɔ a yirannen ɲuman an ka karɔti den fila tigɛlen ko ɲuman an b'o k'a la k'a n'o fana yiran ɲɔgɔn fɛ miniti fila bɔ ɲɔgɔn ko o kɔfɛ episi mugu fɛn o fɛn min b'i bolo i b'o bɛɛ k'a la sa ka sɔrɔ k'a n'o fana don ɲɔgɔn na miniti fila bɔ ɲɔgɔn ko a donnen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛ ji litiri kelen bɔ ɲɔgɔn ko k'a la nka i kana ɲinɛ ka i ka sogoko jateminɛ dɛ n'a sɔrɔla sogo magayalen don an b'a kɔgɔko jateminɛ ka sɔrɔ k'a datugu miniti tan ni duuru bɔ ɲɔgɔn ko an ka puwavɔrɔ ni layi susulen an b'o tila kelen k'a la an b'a datugu tugun miniti tan ni duuru bɔ ɲɔgɔn ko an ka na ji jigilenba sele wusu ye an bɛ tila tɔ kelen k'a la o tila tɔ kelen in na

nin masiki min filɛ nin ye n'i b'a k'i ɲɛda la i b'a kɛ wuladayanfɛ fan ka taa sufɛlayanfɛ fan na sabu nemurukumuni b'a la tile n'ale tɛ teri ye a kangalen ɲuman an b'a jɔsi an ɲɛdaw la a jɔsilen ɲuman an ɲɛda la an bɛ kilinɛkisi fosi k'a bar'a la ka tila tuguni ka dɔ kɛ ale fana sanfɛla la i b'a kɛ k'i ɲɛda bɛɛ labɔ miniti hakɛ t'ale la i b'a to yen a ka ja i ɲɛda la kaki n'i b'a sama ka bɔ i ɲɛda la f'i yɛrɛ k'a dɔn ko si buruburuninw bɛ ka sama ka bɔ a fɛ ani puwɛn nuwariw i bɛ sɔrɔ k'i ɲɛda ko ji wɔlɔkɔ la aw k'an bɛn kuku shɛfan ji jɛman masiki shɛfan den kelen ji jɛman nɔnɔmugu kuyɛriba ɲɛ kelen ani di kuyɛri fitinini ɲɛ kelen o kan ka ɲɛda fila bɔ n'a kɛra ke e de ɲɛda ye ɲɛda ye a ji jan bɛ waati bɛɛ i bɛ nin k'a la semɛni kɔnɔ siɲɛ fila bɔɲɔgɔnko ka se siɲɛ kelen yɛrɛ ma a b'i ɲɛda idarate ka bɔni mini d'a ma an ɲɛdaw kolen jɛlen pasi ni safinɛ ye an bɛ ji jɔsi ka bɔ a la ka sɔrɔ k'a k'an ɲɛda la Sɛfan ji jɛman ye antibacterien fana ye. An b'a to an ɲɛda la miniti bi saba bɔɲɔgɔnko f'a ka ja ka ɲɔgɔn minɛ. A jalen ɲuman an b'a ko. Aw k'an bɛn. Ale de bi min ɛri kelen bɔɲɔgɔnko ɲan'an k'an da wa ale de ka di. Aw ni yankuma ni maanaw. An bɛ ji litiri kelen k'an ka barada kɔnɔna na. ɲamaku kɛnɛ i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma nemurukumuni kunguru olu bɛɛ kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka daa kɔnɔna na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na nin ye mɔrɛnga ye ni maa dɔw k'a ma ko basiyirinin an b'o kuyɛriba ɲɛ kelen bɔ ɲɔgɔnko ta komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ta in tɛ kuyɛriba ɲɛ kelen bɔ kosɛbɛ n'a sɔrɔla kɛnɛ de b'i bolo o y'a la kabako ye an bɛ tamaro den duuru k'a la walima den wolonwula bɔ ɲɔgɔnko i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma nka i k'a kɛ magama ye dɔɔni an b'a to yen nɔ a ka wuli miniti tan bɔɲɔgɔnko an bɛ sukaro fitini k'an ka teyɛri kɔnɔna na o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka nanaye fara o kan o kɔfɛ an ye minnu wuli ɲɔgɔn na an bɛn'o fara a kan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la baara ɲɛna ale de kan ka min ɛri kelen yan'an da waati cɛ aw bisimila aw ni yankuma bi an bɛna maloseri de tobi nɔnɔ kɛnɛ na fila wɛrɛtigiw bi yan wa ayiwa a y'aw teri kɛ filaw ye dɛ waasa u ka se ka nɔnɔ litiri kelen bɔɲɔgɔnko d'a ma an bɛ nɔnɔ litiri kelen k'an ka daa kɔnɔna na nɔnɔ litiri kelen kɛlen an ka daa kɔnɔna na an t'a to yen a ka kalaya dɛ an bɛ sin ka na malo ko ten tɔ malo temin vɛri ɲɛ fila kolen jɛlen pasi an bɛ n'o kɛ daa in kɔnɔna na an bɛ sukaro temin vɛri ɲɛ kelen bɔɲɔgɔnko k'a la i b'o ko in kɛ k'a bɛn i sago ma n'a sɔrɔla ko nafɛn dɔ b'an bolo min bɛ seri kasa ja i n'a fɔ bɛnɛfunti an b'o dɔ k'a la wa hali n'a y'i ja i bɛ se ka gɔngɔlili fara a kan an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ ɲana a b'a fɔ k'a bɛ fugufugu ka bɔn an bɛ to k'a lama f'a ji bɛna jigin kosɛbɛ n'a ji jiginna a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ dun n'o wagati sera n'a sɔrɔla bɛri b'an bolo an bɛ bɛri fara a kan ka barama dajɛ k'a da la a ka wusu an b'a to yen nɔ a ka wusu miniti duuru bɔ ɲɔgɔn ko ni miniti duuru bɔ ɲɔgɔn ko sera an dan ye k'a kɛ bɔliniw kɔnɔna na k'a d'an ka dudenw ma sarafa ka tobili bɛ sɔrɔ orange sanfɛ kunnafoniw bi saba ni wolonwula saba fila kelen fu ani falaki a ye wele kɛ aw ni yankuma biɲɛ sotelen nin y'an ka biɲɛ jaba marinadi kɛfɛnw ye kɔkɔ motaridi kuyɛri ba ɲɛ kelen kuiri mugu kuyɛri fitini ɲɛ puwavuru mugu kuyɛri fitini ɲɛ kelen layi puwavurɔn pɛrisili biɲɛ kɛ daa kalayalen na tulu kari fara a kan kɔkɔ hakɛlama an b'a ɲaami ɲɔgɔn na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an b'a bila f'a ji ka ja k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna yiran o kɔfɛ an bɛ vinɛgiri dɔɔni fara an ka jaba tigɛlen kan ka marinadi in k'a la k'a marini k'o fara a kan an b'a ɲaami ɲɔgɔn na miniti fila bɔ ɲɔgɔn ko ka sɔrɔ k'an ka kolonin sananko k'o ji k'a la ji fitinin dɔrɔn i kana n'a ji caya dɛ a ka tobi miniti duuru bɔ ɲɔgɔn ko o kɔfɛ an b'a dayɛlɛ k'a bila a ka wusu komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a sera ka ban a de ni buuru man go aw bisimila kuku an bɛ bozow fɛ yen bi an bɛ rɔfu dilan k'a don an ka jɛgɛw kɔnɔna na ka ji kari kɛ barama kɔnɔna na ka jɛgɛ ninnu bila a la jaba kumaba kelen tomati den fila an b'o tigɛ k'o kumaya ani lɔgɔti kuyɛriba ɲɛ kelen kɔkɔ dɔɔni an b'a bila ka tobi f'a ji ka ja an be malo kɛ daa la k'a dabɔ kama k'a ji caya waasa an ka na dunan sɔrɔ a ko la an ka daga ji jigilen ba an be sumala kuyɛri fitinini ɲɛ fila k'a la jaba yirannen mugu kuyɛri fitinin ɲɛ kelen an b'a yuguyugu k'a bila y'a ka tobi an b'an ka rɔfu tɔ k'a la ani na kasatigɛlan fɛn o fɛn tɔ minnu b'i bolo n'o ka di i ye jɛgɛ ko la an b'olu bɛɛ k'a la an ka kini tobilen ji an b'o k'a la litiri kelen bɔ ɲɔgɔn ko an b'a bila ka tobi f'a kasa ka tigɛ o kɔfɛ an b'a bila ka wusu an bɛ tulu bilen cɔri ka sɔrɔ k'a cɔncɔn aw bisimila kuku kafe kangalen ka di i ye n'o ye kapucino ye nka fuya t'i bolo an be ji te min vɛri ɲɛ fila kɛ bidɔn kɔnɔ an be kaye papiye kuru k'o jɔ a da la waasa kɛfɛn nunu ka se ka k'a kɔnɔ cogoya ɲuman na sukaro kuyɛriba ɲɛ naani nɛskafe kuyɛriba ɲɛ fila an b'an ka bidɔn datugu koɲuman ka sɔrɔ k'a sɛbɛkɔrɔ kucukucu miniti duuru bɔ ɲɔgɔn ko an n'an bolow kɔkɔ bɔ nin ka yan nɔ a kucukuculen ɲuman an ka nɔnɔ kalamani walima a sumalenni an b'a suuru a sanfɛla la aw bisimila aw ni yanguma bi n bɛna shawarima telimani dɔ de kɛ ni baara negeba tɛ ne na ne bɛ ninnu fasugu de dilan an mago bɛ jɔ shawarima buru la ne ye nin sanni o tɛmɛnen kɔfɛ an mago bɛ jɔ filadelfiya la ale mascarpone lama de don a ka di kojugu nin ko sugu ninnu na an b'a jɔsi an ka buuruninw fan tan naani bɛɛ lajɛrɛlen kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a lajɛ n'a sɔrɔla shɛbu de b'i bolo walima sogobu de b'i bolo i bɛna o k'a sanfɛla la ne ta ye sogobu de ye n ye sogo balabala ni nɔkɔsi ye n'o ye marinadi binkɛnɛ ye ka kɔgɔ dɔɔni k'a la dɔrɔn kɔfɛ n y'a bɔbɔ ɲɔgɔn na tantɔ k'a yiran dɔɔni i n'a fɔ k'a sute dɔɔni sogo kɛlen kɔ a la an be ɔridevuru kungurunin k'a la salati tomati avoka ani kɔngɔnburu fɛn fɛn min b'i bolo sa i be se k'o bɛɛ dadada a kɔnɔna na waasa a ka diya dɔrɔn an tɛ ɲinɛ jaba kɔ dɛ jabani dɔɔni an b'o fifa a sanfɛla la jaba ka d'a la kojugu n'a sɔrɔla ko hali pomme de terre b'i bolo o yirani ɲuman i bɛ se k'o k'a kɔnɔna na dɛ nka bi ne kun pereselen don ma ni ne b'ale dilan dɔrɔn o b'a sɔrɔ ne pereselen de don ko caman nege tɛ ne na donc ne tɛ yɛrɛ bila pomme de terre yiran na dɛ o fana ye ko wɛrɛ de ye ne nimanaw an ye filaw ye kuma dɔ la an saliya ka bon kɔfɛ n'a sɔrɔla mansin b'i bolo i b'a da mansin kɔnɔna na ka mansin sigi a kan nka komi mansin t'anw bolo fɔlɔ an b'an ta da pɔli kɔnɔna na waasa a ka kɛ croustillant N'a kalayara dɔrɔn aw yɛrɛ b'a ye a bɛ sin ka ɲɔgɔn minɛ ten dɔ i n'a fɔ y'a ye jala cogoya min na o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a meleke papiye la papiye bɛ fɔ an ka kan na cogo di ne nimanaw papiye bɛ fɔ an ka kan na cogo di de n t'o dɔn dɛ a y'o fɔ n ye komandɛri la pibilisite tɛ nka filadelifiyɛ in ka di trop nin burunin ninnu kɔnɔna na aw bisimila aw ni yanguma bi an bɛna dumuni dɔ de tobi maa minnu bɛ ɛsipaɲi yanfan fɛ ka taa olu kan k'a dɔn ɛsipaɲɔlu b'a fɔ ko turufa maa minnu bɛ arabu jamana na ka taa olu b'a fɔ fagaha ne nimanaw a bɛ se ka kɛ a bɛ sɔrɔ an ka mali kɔrɔnfɛla la a bɛ se ka kɛ hali a bɛ sɔrɔ an ka mali yɛrɛ kɔnɔna na mɛ an t'a dɔn k'a bɛ dun a bɛ tan cogoya in de la arabu b'a fɔ a ma fagaha ɛsipaɲɔliw b'a fɔ turufa ɔn angilɛ maaw olu b'a fɔ ko turufl n'i ma s'a fɔko la n ka fɛn dɛ ayiwa an bɛna a tobili dabɔ an ka maaw bɛ sɔrɔ o fan fɛ yɔrɔ ninnu na a bɛ se ka kɛ olu tulo bɛ ne na nin waati in na aw bisimila diɲɛ donna ɲɔgɔn na sa koyi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka dumuni sɔrɔ k'a dun sa koyi an bɛ ji dɔɔni kɛ daa kɔnɔna na an bɛna balabalali de dabɔ i b'a sanango fɔlɔ a bɛ bɔ bɔgɔ de la o la i b'a sanango de fɔlɔ ka tila tuguni ka n'a balabala dɔɔni an b'a to yen a ka balabala miniti bi saba bɔɲango an bɛ kɔkɔ dɔɔni fara a kan a balabalatɔ la an bɛ sɔrɔ k'a datugu a ka balabala miniti bi saba bɔɲango miniti bi saba bɔɲango selen filɛ nin an b'a ta k'a fara wuli ka bɔ a la ne bɛ k'a farafinya tobi de dɛ maa dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ fara in wuli ka bɔ a la yɛrɛ olu b'a dun n'a fara ye nka ne bɛ ka n ta farafinya tobi a bɛɛ tigɛtigɛlen ɲuman an b'ale bila kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ ka na sogo kɛ daa la an bɛ sogo to yen nɔ a ka yiran a yɛrɛ ma dɔɔni o kɔfɛ an bɛ tulu dɔɔni k'a la n'a yiranna wagati min na an bɛ jaba k'a la ka kɔkɔ k'a la ka tomati fana k'a la an ka kan na n'an b'a fɔ o ma ko daani an b'an ka marinadi binkɛnɛ fana fara a kan ka sɔrɔ k'a ni ninnu yiran sa fo an ka jaba ninnu kolo ka faga an ka jaba ni daani kɔni n'o kolo fagara wagati min na an bɛ sɔrɔ ka na a ji donko ɲɛɲini komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na yan'an k'an ka daa ji don an b'an ka turufa k'a la ubiyɛn turufili ubiyɛn faga ne nin manɔw kulobilenkan kulobilenkan a bɛ se ka kɛ nin fɛn in b'an fɛ yen nka anw t'a dun an bɛ ji litiri kelen bɔɲanko k'a la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na puwavuru mugu k'a la n'a sɔrɔ nafɛn mugu wɛrɛw b'i bolo i bɛ se k'olu fara a kan dɛ nka ne ye n ta kɛ sɛnpileman O baara ɲɛnabɔlen an fɛ an b'a kɔgɔko jateminɛ n'a sɔrɔla forontonin b'an bolo an bɛ forontobanin kelen fil'a la waasa o kasa nin ka kolokola la an b'a datugu f'a ji ka jigin kosɛbɛ n'a ji jiginna waati min na kɔni o kɔrɔ ko k'a sera dɛ an b'a to a ka wusu dɔɔni dɔrɔn ka sin k'a bɔ ten nɔ duden bɛɛ bɛ se ka nin sɔrɔ ne ni maana ka ca dɛ a fɔ an na se ka jɛ nin na ne ni manɔ a ka di kojugu e mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i ma deli k'ale dun kariya i k'a san a ka di toro ale ni fɛn bɛɛ de bɛ se ka dun buuru kini makɔrɔni